Tá brón orm go mbeidh níos mó ná cúpla focal le rá agam. Is mise Siobhán Grogan, Oifigeach Gaeilge Sult na Sollán, grúpa pobail cultúrtha, ach táim anseo anocht mar chathaoirleach an choiste deonach a scríobh an plean teanga seo. Táim i mo chónaí i Nás na Rí ó bhí mé 5 bliana d'aois. Bhí Béarla sa bhaile agam, chuaigh mé go scoil lán-Bhéarla. Níor chuala mé focal Gaeilge taobh amuigh den seomra ranga. Ní raibh taithí agam mar theanga beo a bhí inti go dtí go ndeachaigh mé go coláiste samhraidh i gConamara ag deireadh an cúigiú bhliain. Táim fós i mo chónaí i Nás na Rí. Labhraímid Gaeilge sa bhaile. Freastlaíonn mo pháistí ar Ghaelscoil agus ar Ghaelcholáiste. Freastlaíonn muid ar imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge. An duine céanna, sa cheantar céanna, cad a tharla? Tá naíonra anseo, tá Gaelscoil Nás na Rí anseo agus tá Gaelcholáiste Chill Dara anseo. Ní hamháin go mbíonn na páistí in ann oideachas a fháil trí Gaeilge ach bíonn siad in ann cairdeas a dhéanamh trí Gaeilge, rud atá an-tábhachtach dúinn. Is gréasán speisialta é sin. Nuair a thosaíomar ar an turas seo mar theaghlach ní raibh a fhios againn go raibh teaghlaigh eile sa cheantar a labhair Gaeilge sa bhaile. Ní raibh a fhios againn go raibh ceithre theach in aice lena chéile ar Bóthar an Tascair agus Gaeilge mar theanga an tí i ngach ceann acu. Ní raibh a fhios againn go raibh grúpa ann darbh ainm Glór na Rí, bunaithe i dhá mhíle is a sé, ag obair ar son na Gaeilge agus ag cruthú gréasán. Ní raibh a fhios againn go raibh grúpa cultúrtha ann darbh ainm Sult na Sollán a bhunaíodh i dhá mhíle is a naoi chun an Gaeilge agus cultúr traidisiúnta na tíre a chur chun cinn agus ag cruthú gréasán. Nuair a thosaigh mo pháiste is sine i nGaelscoil Nás na Rí, luaigh tuismitheoir ag Cruinniú Cinn Bhliana Choiste na dTuistí go raibh bricfeasta gach Satharn ar siúl i Nás na Rí. Chuamar ann agus bhuaileamar le daoine eile ann le suim sa Ghaeilge. Gréasán den scoth. Caithfidh mé teacht ar fhocal eile in ionad gréasán. Líonra, b'fhéidir? Sin an slí a n-oibríonn gréasán. Buaileann daoine le daoine eile agus roinneann siad eolas, taithí agus smaointí. Ní bhíodh mórán deiseanna chun casadh le Gaeilgeoirí eile taobh amuigh de phobal na scoileanna. Cuireadh tús le turais clainne trí Ghaeilge agus le himeachtaí éagsúla do dhaoine le Gaeilge. Bunaíodh an scéim gnó Cill Dara le Gaeilge chun gnó a chur chun cinn trí Ghaeilge. Sin líonra eile. Cruthaíodh gréasán, nó líonra, is fearr liom an focal sin, eile dár bharr. Tháinig Garda Pobail le an-suim sa Ghaeilge chuig Nás na Rí. Bunaíodh coistí difriúla sa cheantar seo chun tabhairt faoi rólanna difriúla. Gach bliain bhí níos mó deiseanna ann do dhaoine a gcuid Gaeilge a úsáid. An toradh, fás agus forbairt ar phobal na Gaeilge sa cheantar seo. Toisc go bhfuil na líonraí go léir ann agus go léir ag obair le chéile, táim in ann a rá go muiníneach, go bhfuil sé níos éasca páistí a thógáil le Gaeilge sa cheantar seo ná am ar bith riamh ón am a bhí sé mar an chéad teanga labhartha anseo. Thar na mblianta, i gceantair difriúla sa chontae, thosaigh tuismitheoirí ag teacht le chéile chun naíonraí agus gaelscoileanna nua a bhunú, ó Léim an Bhradáin go Droichead Nua, ó Mhá Nuad go Áth Í, agus ó Nás na Rí go Baile Chill Dara go Cill Choca. Bunaíodh gaelscoil amháin i ndiaidh ceann eile agus bhí tionchar ag gach aon cheann acu ar na pobail sna ceantair sin, tionchar atá ann go fóill. Cuireadh tús chomh maith le grúpaí Ógras agus Cumann na bhFiann, Coláistí Samhraidh, ciorcail chomhrá na Leabharlainne agus áiteanna eile, agus thosaigh clubanna CLG agus grúpaí Comhaltas Ceoltóirí Éireann ag ainmniú oifigigh Gaeilge agus treoraí Gaeilge ina n-eagras féin. Bíonn sé an-tábhachtach go mbíonn seirbhísí ar fáil don phobal sin. Tá fás tagtha ar éileamh seirbhísí an Chomhair Comhairle Contae trí Ghaeilge. Is rud an-dearfach é sin. Molaimid Comhairle Contae Chill Dara dá bharr agus táimid ag súil le seirbhísí breise trí Ghaeilge uatha sna blianta romhainn. Cad a bhí in easnamh? Go mbeadh plean foirmeáilte againn ionas go mbeadh tuiscint ag gach éinne cad atá ar siúl agus cad iad na deiseanna amach romhainn ionas go mbeadh grúpaí in ann smaoineamh ar ghréasáin nua a chruthú eadarthu. go mbeidh cuid Gaeilge in úsáid ag grúpaí nach bhfuil dírithe ar an nGaeilge, sé sin normálú úsáid na Gaeilge sa phobal. Go mbeidh deis, deiseanna taobh amuigh den scoil do na déagóirí a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh i saol pobal na Gaeilge. Scríobh Coiste Gaeilge Sult na Sollán an plean seo. Ach is le pobal na Gaeilge é. Cé hiad pobal na Gaeilge? cainteoirí dúchaise, daoine eile le Gaeilge líofa, foghlaimeoirí, daoine le meas ar agus suim sa Ghaeilge. Bhí próiseas againn chun guth a thabhairt do na daoine sin. Conas a tharla sé sin? Shocraíomar ceithre cheardlann, dírithe ar ghrúpa áirithe, agus cruinniú poiblí dátheangach ann, oscailte do chuile dhuine. Ó thús an próiseas go dtí ár gcéad dréacht i rith Seachtain na Gaeilge anuraidh, chaitheamar níos mó ná bliain ag eagrú an t-aiseolas ón bpobal. Chuireamar an dréacht in airde ar an idirlíon agus thugamar cúpla mhí do dhaoine chun teacht ar ais le haiseolas breise. Bhí dhá chruinniú poiblí eile againn i rith Sheachtain na Gaeilge anuraidh chun aiseolas a bhailiú agus chun éisteacht le tuairimí éagsúla faoi na hábhair gur chóir a bheith sa Phlean Teanga. Chaitheamar beagnach bliain eile ag cur an Plean Teanga seo le chéile. Má tá an chéad dréacht léite agat, níl an Plean Teanga seo léite agat. Fuaireamar comhairle ó phleanálaí teanga agus leis an gcomhairle sin, leis an aiseolas, aiseolas ón bpobal agus le neart ceachtanna foghlamtha ar an turas seo, bhíomar níos soiléire ná riamh faoin bhfís a bhí againn, faoi na príomhaidhmeanna agus na réimsí gníomhaíochta a bhí de dhíth chun dul chun cinn a dhéanamh leis an bplean. Thosaíomar amach ag smaoineamh faoi phlean contae a scríobh ach bhí sé soiléir nach mbeadh coiste deonach in ann in ann plean ceart a scríobh don chontae ar fad. Ag an deireadh cruthaíomar teimpléid don chontae ar fad agus scríobhamar mionphlean do cheann dár bardasaigh Nás na Rí. Táimid dóchasach go mbeidh suim ag grúpa i gceantar bardasach eile sa chontae tabhairt faoin obair dá cheantar féin. Beidh muid réidh chun bualadh leo chun ár dtaithí a roinnt leo. Chuireamar béim ar an Ghaeilge sa teaghlach, sa phobal, i gcúrsaí gnó, oideachas trí mheán na Gaeilge agus trí mheán an Bhéarla, daoine fásta ag foghlaim, grúpaí pobail go háirithe grúpaí óga agus seirbhísí poiblí. Ní tharlódh an Plean Teanga seo gan na daoine a tháinig romhainn. Tá sé an-tábhachtach go dtugaimid aitheantas do na daoine cróga a bhunaigh an mion-Ghaeltacht i Rath Eascair, na coistí a thosaigh na Gaelscoileanna agus an Gaelcholáiste, Grúpa pobail a throid ar son na Gaeilge. Ba mhaith linn ár mbuíochas a gabháil leis na páirtnéirí traidisiúnta cosúil leis an gCumann Lúthchleas Gael agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann, agus páirtnéirí nua cosúil leis na gnóthaí agus grúpaí nach bhfuil dírithe ar an nGaeilge ach go bhfuil lánsásta páirt a ghlacadh sa ghluaiseacht seo. Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt do Glór na nGael anocht, ach go háirithe Lorcan Mac Gabhann, Marcus Mac Ruairí agus Frainc Mac Cionnaith a chuidigh linn ón tús. Tugann siad comhairle fíorluachmhar dúinn go rialta agus bíonn na duaiseanna gach bliain an-chabhrach freisin. Bíonn Conradh na Gaeilge ar fáil dúinn freisin le comhairle agus le cabhair ó thaobh poiblíochta faoi pé rud a mbíonn ar bun againn, an plean seo san áireamh. Mar is eol daoibh, is grúpa pobail muid agus táimid fíor-bhuíoch as deontas ar bith a mbíonn ar fáil dúinn. Bhí costas mór i gceist leis an bplean seo a chur i gcló agus gan tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge ní bheidh muid in ann é a dhéanamh. Buíochas le Comhairle Contae Chill Dara leis an iarracht atá á dhéanamh acu agus táimid ag tnúth le caidreamh níos láidre a bheith againn leo. Caithfimid Donncha Mac Diarmada i. Oifigeach Gaeilge sa Chomhairle Contae a ainmniú mar tá sé foighneach agus an-chabhrach linn agus cé go bhfuil post lánaimseartha aige, déanann sé an obair ar son na teanga mar dhualgas breise. Tá muid an-bhuíoch as an tacaíocht a thug Comhairle Contae Chill Dara dúinn don phlean agus don seoladh seo anocht. Cuireann sé teachtaireacht láidir amach nuair a bhíonn grúpaí deonacha ag obair i gcomhpháirt leis an gComhairle Contae. Tá sé tábhachtach do phobal na Gaeilge i gContae Chill Dara,

Thugamar turas go Carn Tóchair anuraidh. Thug an Thug turas go Carn Tóchair anuraidh an-inspioráid dúinn. Chuaigh sé go mór i bhfeidhm orainn. Muna bhfuil an scéal ar eolas agaibh, déanaigí taighde orthu. Léirigh siad an méid is féidir a bhaint amach nuair atá fís aontaithe ann agus daoine ann sásta obair le chéile.

Agus tá muid á lorg. Tá aitheantas oifigiúil mar líonra Gaeilge ag cúig cheantar sa tír. Tá na Solláin, Nás na Rí, réidh chun an stádas sin anois. Tá ár bplean réidh agus tá muid réidh chun tabhairt faoi chéad chaibidil eile dár thuras. Níl muid chun an plean seo a chur ar an seilf agus dearmad a dhéanamh air. Is doiciméad beo é seo. I ngach próiseas éifeachtach Bíonn measúnú agus mónatóireacht mar pháirt den próiseas sin. Eagrófar cruinniú poiblí, Meitheal Chill Dara, mí Feabhra gach bliain, ag tosú i mí Feabhra 2020, chun eolas a roinnt agus athbhreithniú an dul chun cinn a éascú. Gach bliain, beidh muid déanamh ag déanamh uasdátú ar an leagan digiteach. Tá na deiseanna cainte ann do dhaoine anois ag na seisiúin ceoil, na hiomaí ciorcal comhrá, na Pop Up Gaeltachtaí, ranganna cosúil le Pilates, imeachtaí do theaghlaigh, imeachtaí Seachtain na Gaeilge agus Féile na Sollán agus eile. Leis na gréasáin nua beidh deis againn ár bpobal a mhéadú agus tuilleadh tograí nua a thosnú. Táimid ag tnúth leis na leis an Ghaelcholáiste nua le le n-oscailt i Má Nuad i mbliana agus chualamar i rith na seachtaine go mbeidh Gaelscoil nua eile ag teacht chuig Má Nuad. Nuacht iontacha seo do phobal Má Nuad. Ag tnúth le nuacht faoi tuilleadh scoileanna lán-Ghaeilge i gContae Chill Dara. Grúpa atá fíor-thábhachtach agus tá cuid acu anseo linn anocht ná na daoine óga. Is iadsan todhchaí na teanga. Caithfidh deiseanna bheith ann dóibh chun páirt a ghlacadh i saol pobail na Gaeilge taobh amuigh den scoil. Tá daltaí meánscoile ag obair ar Choiste Seachtain na Gaeilge sa cheantar seo agus cuireann siad go mór leis an obair. Tuigeann siad nuair a fhágfaidh sibh siad saol na scoile taobh thiar dóibh, níl saol na Gaeilge a fhágáil taobh thiar dóibh. Gabh mo leithscéal, gan saol na Gaeilge a fhágáil taobh thiar dóibh. Tá na daoine sin ábalta, lán ábalta ról cinnireachta a ghlacadh i gcur chun cinn na Gaeilge. Mar is eol daoibh, scríobhadh an plean teanga seo ar son pobal na Gaeilge i gContae Chill Dara. Tá ainm Sult na Sollán inaitheanta leis an Ghaeilge agus le cultúr na hÉireann sa cheantar seo. Thug an plean seo misneach dúinn le grúpaí nach rabhamar a labhairt leo roimhe seo faoi chúrsaí Gaeilge. Tá deis againn ann, a chairde, nach mbeidh againn arís le haghaidh glún nó dhó eile. Tá suíomh, 33 acra, geallta ag Comhairle Contae Chill Dara mar thalamh pobail na Sollán. Níl dearadh socraithe don talamh seo go fóill agus rithfear próiseas comhairliúcháin poiblí i rith na bliana seo chun tuairimí an phobail a mheas faoin a leithéid. Tá fís ag Sult na Sollán go dtógfaí Cultúrlann ar an suíomh seo a chabhródh linn an Ghaeilge agus cultúr traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn. Cheana féin tá Sult na Sollán ag obair go dlúth le Comhairle Pobail na Sollán, le grúpaí spóirt agus le grúpaí deonacha áitiúla. agus le hionadaithe poiblí eile go mbainfí an fhís seo amach. Tá muid ag súil go mbeidh naíonra, caifé cultúrtha, ionad gníomhaíochta, spás taispeántais, seomra seisiúin, seomraí ranga san ionad seo. Chuirfeadh Cultúrlann áiseanna ar fáil do phobal na Sollán agus do phobail i gContae Chill Dara a bheadh suim acu i gceiliúradh na healaíne agus i gcultúr traidisiúnta na hÉireann. Táimid ag súil go mbeidh deis ag turasóirí blas cultúr Gaelach a fháil san Ionad Cultúrtha seo. Táimid ag súil go mbeidh ceardlanna ar fáil i spóirt Gaelacha, i gceol traidisiúnta nó chun cúpla focal Gaeilge a fhoghlaim. Cruthóidh Cultúrlann deiseanna fostaíochta sa Chaifé, sa Naíonra, sna ceardlanna nó eile a spreagfaidh ár ndaoine óga féin. Tá Sult na Sollán ag súil go ndéanfaí staidéar féidireachta i mbliana le breithniú ar an ndeis seo. Feicimid deis ann go mbeadh Cultúrlann sna Solláin mar cuid den phlean don talamh pobail sin. Táimid ag súil le pleanáil le Comhpháirtíocht Pobail sna Solláin chun an deis seo a thapú. Mar a fheiceann sibh, níl easpa smaointí ann. Níl easpa fuinnimh ann. Tá easpa ama ann. Bíonn na coistí ar fad ag obair taobh amuigh de shaol oibre daoine. Is coistí deonacha muid ar fad. Bíonn deiseanna caillte againn nuair nach mbíonn duine ar fáil i rith an lae chun bualadh le daoine gnó, chun agallamh a dhéanamh agus eile. Chun dul go dtí an chéad chéim eile, tá fostaí lánaimsire de dhíth. Tá sé tuillte ag pobal na Gaeilge go mbeadh duine, nó foireann fiú amháin, ar fáil dóibh. Le haitheantas líonra, bheadh fostaí ann. Féach an méid atá ar siúl gan fostaí. Samhlaigh an dul chun cinn le duine lánaimsire. Tá súil agam go bhfeiceann sibh an fuinneamh agus díogras atá anseo, a chairde. Tá sé tábhachtach nach mbeidh an momentum sin caillte. Tá aitheantas líonra tuillte againn, agus tá sé tuillte anois againn. Cabhróidh an t-aitheantas go mór le hobair Chomhairle Contae agus le hiarrachtaí gach duine a mbíonn ag obair ar son na Gaeilge. Ag labhairt anois le muintir Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus a muintir Foras na Gaeilge má chreideann sibh sa phlean teanga má chreideann sibh go bhfuil sé soiléir go bhfuil an Ghaeilge mar theanga bheo anseo tugaigí aitheantas líonra dúinn tá muid eagraithe agus tá muid réidh. Sular chríochnóidh mé ba mhaith liom a chur i gcuimhne daoibh go mbeidh cruinniú poiblí dátheangach againn in Óstán Town House ag 7 a chlog an Déardaoin seo chugainn. Tabharfaidh sé seo deis d'aon duine gur mian leo labhairt linn faoin bPlean Teanga agus beidh muid lán sásta aon cheisteanna a fhreagairt ar an lá. So I'm just going to repeat that part in English that there will be a bilingual opportunity for anybody who wants to discuss the the Language Plan in the Townhouse Hotel on Thursday at seven o'clock and everybody and anybody is welcome to come and to to share their ideas. Cén fáth go bhfuil sibh anseo linn anocht? Seoladh cuireadh chugaibh agus is páirt den scéal seo sibh. Is daoine gnóthacha sibh ach cheap sibh gur fiú é teacht anseo chun seoladh an phlean a cheiliúradh linn. Tá muid buíoch díbh gur tháinig sibh. Ach ná fágaigí mar sin é. Is páirt de stair na Gaeilge sa cheantar seo libh, sibh anois. An nglacfaidh sibh páirt sa todhchaí? Cén ról a bheidh agat sa chéad chúig bliain eile? Céard é do phlean teanga pearsanta don 5 bliain romhainn? Le cúnamh Dé agus le cúnamh ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ó Fhoras na Gaeilge, an chéad chuireadh eile a thiocfaidh chugaibh uainn ná chun an Stádas Líonra do na Solláin, Nás na Rí, a cheiliúradh linn.